Bhur gcéad míle fáilte ar ais, beidh muid libh go dtí an 12:00 fós le theacht an gcuirfidh Gaeilge chliste ar Staycation. Chomh maith leis sin beidh Rún an Spóirt ann agus scéal ó phobal i nDún Laoghaire, pobal Dé atá tréigthe ag an Eaglais ar bhonn teanga. Ach i dtosach báire tá aoi speisialta ag teacht isteach. Máirín Ní Bheacháin, do chéad míle fáilte. Go raibh maith agat.
Inis dom, a Mháirín, dhá mhíle is a dó dhéag, bhí tú i do seasadh, bhí tú i do sheasadh os comhair do rang scoile, múinteoir scoile, agus bhí do mhac dhá bhliain d'aois agus d'iníon cheithre bliana, agus d'airigh tú athruithe i do chorp. Céard a bhí ag tarlú dho do chorp? Ní raibh mé in ann caint, níor, níor, níor tháinig na focail amach, so, Bhí orm rith amach as an seomra so cheap siad gur, b'fhéidir gur stróc a bhí ann ach chuaigh mé go dtí an stroke clinic ach ní raibh, ní stróc a bhí i gceist. So bhí orm sos a ghlacadh ón múineadh so cheap mé go raibh mé ag. cailleadh my mind, cailleadh do cheann yeah mo cheann so bhí sé an-deacair um so yeah uh, bhí mé ag lorg cabhair so um Ach i dtosach sular tharla sé sin an raibh aon rud eile an raibh rudaí beaga ag tarlú dhuit. bhí um
so an taobh dheis de mo chorp um I would lose the feeling in my right side. Right, so ní raibh an mothúchán ar taobh amháin dho do chorp. Um, agus bhí uh, tinneas cinn agam um, agus chuaigh mé go dtí um, neurologist, dúirt sé leis go raibh um, uh, sort

An é go raibh focal i do chloigeann ach ní hin an focal a tháinig as do bhéal. Yeah, rud fisiciúil a bhí ann. So bhí na focail agam ach níor tháinig siad amach. So,
Agus, ach fós, i do chloigeann féin, tá sé seo suimiúil, tá sé seo an-suimiúil dhom mar samhlaím, cén chaoi a ndéarfaidh mé, nuair a chastar daoine ort gur tharla a leithéid dhóibh, Bíonn a gcuid, níl tú go deo cinnte cén chaoi a bhfuil an cloigeann istigh, go príobháideach, bhfuil, bhfuil, ar thuig tú gach a bhí ag tarlú timpeall ort? Thuig mé i gcónaí, thuig mé gach rud. So agus bhí faitíos orm, níor, you know, ní raibh fhios agam cad a bhí ag tarlúint. So bhí sé sin ag tarlúint ar feadh like cúig, cúig bhliain. So bhí mé isteach is amach go dtí na dochtúirí éagsúla. So faoi deireadh, Rinne mé scan agus chuir mo dhochtúir glaoch orm agus dúirt sí, téigh isteach díreach go dtí Beaumont. So bhí mé ann. So tar éis cúig bliana. Cúig bliana. Fuair tú scan déanta sa deireadh agus fuair tú glaoch a rá, téigh láithreach go Beaumont. Sea. Ospidéal anseo i mBleá Cliath. Yeah.
So chuaigh mé ann agus tar éis, I don't know, uair a chloig b'fhéidir nó leathuair a chloig, dúirt siad liom go bhfuil moya moya agat. So sin an chéad uair a chuala mé moya moya. So em agus bhí orthu, bhí orthu míniú dom cad a bhí i gceist. Agus céard é moya moya? Moya moya is just um,

Bhí. So bhí tú théis cúpla stroke beag a bheith agat? Yeah, but ag an am níor thuig mé, cheap mé go b'fhéidir go raibh mé ró-ghnóthach le mo pháistí nó b'fhéidir go raibh mé beagáinín stressed nó you know, but níor thuig mé gur stroke beag iad. Ach, ach, ach bhí tú théis dhul ag an dochtúir i gcaitheamh na hama sin, na cúig bliana sin a chaith tú, ach shamhlóinnse mé féin go raibh, go orm féin a bhí sé, like cheapfainnse, oh tá strus orm nó, you know, bhí na páistí beaga ag an am agus ní raibh tú théis ach an darna páiste a bheith agat anoirí, bhí na páistí an-óg agus raibh, raibh imní ort go raibh tú ag cailleadh do mheabhair, was that, go raibh. oh, bhí, chuaigh mé go dtí um a psychotherapist because cheap mé go raibh mé á cailliúint so bhí sí sin iontach domsa but ní hé sin, bhí an fadhb a bhí agam so chuidigh sí liom. So nuair a, nuair a thuig tú, nuair a dúradh leat ó seo é atá ort, tá galar moya moya ort, tá tú théis cúpla stróc beag a bheith agat, raibh tú sásta é sin a chloisteáil nó ar thug sé faoiseamh? At least thuig mé cad a bhí, bhí ainm air anois so, you know, bhí just dul ar aghaidh leis, you know, bhí orm dul faoi scian so um ceapaim bhí bhí an-tuirse agam um agus bhí gach rud deacair, you know, um so. Agus céard a rinne siad san san operáid? Céard a rinne siad le d'inchinn? So um tá sé seo deacair a rá as Gaeilge but déanfaidh mé iarracht just they had to find other pathways. OK, bealach eile le an ocsaigin a ligint isteach. OK, bhuel tá ciall ag baint leis sin, tuigim é sin. Agus is cuid dhen, agus ceartaigh mé má tá mé mícheart, ach is cuid dhen moya moya é seo freisin nach bhfuil tú ag aistriú ón Bhéarla go Gaeilge chomh scioptha agus figiúirí nós 50%. Sin cuid dhe na rudaí. Sin tar éis an stroke. Sin tar éis an stroke. Nuair mé faoi scian, Thug sé nó seacht nó ocht uair a chloig agus bhí deacrachtaí orthu, bhí plean A acu agus bhí orthu plean B a dhéanamh so thug sé an-chuid ama. So ceapaim gur sin é an fáth go bhí an stróc agam.
So bhí stróc mór ad faoi opráid? Well mór, you know, bíon stróc ag daoine, but yeah, mór go leor, yeah. So nuair a dhúisigh mé, mhothaigh mé mar mé féin. Bhí mé an-buíoch go raibh mé beo. Ach bhí mé an-sásta. So bhí mé chun mo pháistí a fheiceáil agus you know bheadh saol agam. So bhí mé an-buíoch. Agus bhí tú ag iarraidh do shaol ar ais mar a bhí sé. So nuair a dhúisigh tú i do chloigeann, bhí tusa mar a bhí tú? Bhí.
Ach cén tionchar a bhí ag an stróc agus an opráid sin ort? Ní raibh mé in ann caint. So bhí mé san ospidéal ar feadh mí, so ní raibh mé in ann caint ar chor ar bith. but tháinig sé sin ar ais de réir a chéile so um agus nuair a bhí mé san ospidéal um thug duine éigin um magazine dom agus sin an chéad uair gur uh, thuig mé nach raibh mé in ann léamh. So nuair a chonaic tusa focla san irisleabhar sin, Yeah. céard a chonaic tusa. Pictiúirí. Pictiúirí? Ní fhaca tú aon leitreachaí?
No, just mar pictiúr. So, ehm, níor thuig mé céard a bhí i gceist le A nó B nó like cad é, cad, cad faoi tú ag caint, níor, níor thuig mé. Ar thuig tú, ar, ar raibh tú ag iarraidh focla a rá i do chloigeann? Bhí.
Ach raibh an An frustachas. Ó, an frustachas. Tháinig sé, an frustachas, níos déanaí. But, um, ag an am, just, ní raibh rogha agam, just, bhí mé ag iarraidh caint, so, so it's needs must, you know. Agus bhí ort a bheith láidir.
Seo. Bhí do chuid páistí an-bheag. Bhí, yeah. Bhí sé sin an-chrua.
Yeah, bhí sé go- bhí sé Mar go- níor thuig siad. Níor thuig siad céard a bhí ar Mamaí. No, agus, you know, um, mo i- mo iníon Muirne, tá, anois, tá eagla aici uirthi faoi, um, ospidéalaí, agus thuigim, you know, bhí sé an-ait, dóibh. Bhí ar ndóigh, bhí ar ndóigh. Agus go d'fhear céile. Ó yeah, agus do mo chlann. Bhí mé ag iarraidh rá leo, tá mé anseo, you know, ná bí buartha, you know, but ní raibh mé in ann é a rá, so. So istigh i do chloigeann bhí tú ag rá, tá mé anseo, tá mé mar a chéile, tá mo mheabhair a'm, ach ní raibh na focla ag tíocht amach. Bhuel, cuireann sé sin i gcuimhne dhom nuair a bhí an stróc ag m'athair, Dúradh linn b'fhéidir nach raibh an cloigeann mar a bhí sé ach anois tá mé ag rá liom féin, chuile sheans go raibh ach níor 's in ann labhairt. Airím cineál ciontach faoi sin anois ach sin sin rud eile.
Tá sé deacair le daoine so
yeah. Ach ní hé tá sé deacair do aon duine timpeall ort ach chomh deacair dhuitse mar tá tusa anois ag an bpointe sin caithfidh tú foghlaim le léamh? Caithfidh tú foghlaim le labhairt.
Bhí mise ag múineadh páistí conas léamh agus scríobh but anois bhí an jab sin agam so but chuaigh mé go dtí Baggot Street le Aisling agus bhí sí iontach ag, sí ag cabhrú liom so bhí sé go liomsa Aisling cara leat?
Aisling nó sin an um, eagraíocht.
An nó cén Ghaeilge ar an focal i gcomhair. Well, tá sé caite agam an focal. Sé caite liom. Speech and language. Ok, ó, sé, sé, sé, sé. Aisling Creed, sin an ainm di. So, agus bhí mé ag déanamh an obair le mo mham gach lá, bhí muid ag obair ar feadh uair, uair a chlé, uair a chloig, no, uair a chloig go leith gach uile lá, so thug sí an-chabhair liom. Ach tuirsiúil.
Tuirsiúil, bhí tuirse orm, bhí an-tuirse orm ag an tús ach tá sé sin imithe anois so yeah so. So tá ag an bpointe seo um tá tú fágtha le céard, tá tú fós Cá go um so NCBI daoine a a thugann siad cabhair lena daoine dall um. Úsáidim an teicneolaíocht chun léamh agus chun scríobh. Táim in ann scríobh agus léamh but an-mall so thugann sí, bainim úsáid as an teicneolaíocht sin so yeah just I reached a point, bhí mo My brain was quicker than mo scríbhneoireacht. Tá's agam, tá's agam.
So. Bhíonn, so, bhfuil tú, bhfuil tú, bhfuil tú, eh, bhfuil sé sin ag teacht i bhfeabhas? Bhfuil sé sin ag feabhsú? Tá an feabhas, tá sé ag feabhsú an t-am ar fad. Yeah, tá. Agus go, uasad, go mar nuair a bhí tú, a n-airíonn tú uait an múineadh, múineadh ranga, an obair? Oh yeah, na páistí, yeah. Agus, em, bhí mé mar ag staidéar ar Choláiste na Tríonóide, em.

Yeah, absolutely. Sé sin iontach. Yeah. Agus inis é seo dhom, an tionchar a bhí aige seo ar fad, um, agus is tá sé iontach an, an léargas, an tuiscint sin a fháil mm. ar céard a bhí ar siúl i do chloigeann mm. agus agus an saol go léir timpeall ort ach an tionchar bhí aige seo do chlann i do mháthair, i do fhear chéile.
Léigh mé in áit éicint go ndúirt d'fhear chéile nuair a chuaigh tú isteach leis an obráid, is cuma céard a tharlós, tá sí ag teacht abhaile.
Tá fear céile an-iontach agam, so tá mé an-bhuíoch dó agus le mo chlann go léir. Agus de do mháthair agus na ranganna breise maith.
An anois, cad iad na rudaí is mó a chuireann isteach ort anois? Bhfuil tú. Teicneolaíocht.
Teicneolaíocht.
Cé chaoi? Yeah. Conas? Just. Just, um, just, níl, like, tá sé iontach nuair a oibríonn sé, but, um, tógann sé Tógann sé am tá mé mall ag foghlaim rudaí nua mar teicneolaíocht. Caithfidh mé é a dhéanamh ach ní techie mé ar chor ar bith so but you know sin an slí atá sé so. Ach tá na páistí in ann cabhrú leis sin, an bhfuil? Tá, tá, yeah.
Tá siadsan an-mhaith ag teicneolaíocht. Sea, i bhfad níos fearr ná mise, so. Ach tá, tá gnó nua a'd. Tá. Tá slí eile nua faighte a'd agus inis dom faoi, faoi sin. So tá mé ag déanamh móstáil. Bhí suim agam i gcónaí i bhfaisean agus art agus creativity, so mar, nuair a thosaíonn, nuair a, nuair a tharlaíonn rud mar seo, bíonn tú ag smaoineamh Right, cad atá mé really ag iarraidh a dhéanamh? So bhí mé i gcónaí ag iarraidh a dhéanamh, ag obair le mná, faisean, so yeah, I found my thing now, tá a fhios agam, tá mo, yeah. Agus tá sé, fuair tú i dteagmháil le Dress for Success agus tá tusa, bhfuil tusa ag tabhairt comhairle do dhaoine? Yeah, tá mé ag obair leo mar stylist, so thug, cabhraím leis na mná atá ag iarraidh dul ar ais ag obair. So, um. Agus an bhfuil, an gcabhraíonn tú le mná go bhfuil an iomarca éadach ina gcuid seomraí, tá Niamh Ní Chadhla ag gáirí agus, um, ceapaim nuair a tharraingím amach gúna, oh, b'fhéidir go mbeinn in ann é seo a chur orm arís. Ach tá chuile sheans nach bhfuil sé sin goil a tarlú. No, níl. But do, do, do. Caithfidh tú, an bhféadfaidh mé iarratas a dhéanamh leat, beo ar an aer, an dtiocfaidh tú go dtí mo theach. Cinnte, bheinn sásta é sin a dhéanamh. Agus cabhrú liom rudaí a chaitheamh amach, mar sin an fhadhb atá a'msa, creidim, i mo chroí, go ngabhfaidh an treabhsar sin orm arís, atá róbheag a'm, agus ní éireoidh liom choíche arís. Bhuel, sin an rud a dhéanaim go minic. Téim go dtí, eh, tacanna na mná agus déanann mé wardrobe analysis agus deirtear go bhfuil sé sin, go gcabhraíonn sé sin go mór le daoine because baineann sé an stress agus deireann daoine ó tá a lán éadaí agam, ó níl aon rud le caitheamh agam ach tá so. Agus an gcreideann tú in athchúrsáil éadach, an gcreideann tú, bhuel is ea má bhí rud eicínt i bhfasiún deich mbliana ó shin, má tá sé go deas, gur fiú é a fheiceáil. Bímse i gcónaí ag breathnú ar na cláracha seo, ní fhaca tusa ariamh agus deireann an stylist, ó, is, tá an brístí seo, ok, tá siad fiche bliain d'aois, ach tá siad fós go deas, leis an, leis an geansaí seo, nó an blús sin. Tá a lán de na éadaí, sean-éadaí agam, so. But ní fheiceann mise é sin is mé ag breathnú ar éadach ná go leor mná, go minic feiceann stylist é sin ach ní fheiceann an gnáthdhuine é sin. Ok, níl a fhios a'm gur, gur. Feicim, feicim, ní fheicimse. Ní fheiceann an gnáthbhean nuair a fheiceann siad a gcuid éadaigh céard is féidir a dhéanamh. Níl an samhlaíocht sin agamsa. That's where I come in. Díreach sin an fáth gur cheart tusa a fhostú. Agus bhí mise ag ceapadh mo stíl, mo. Is sin Gaeilge mo, mo, MO styles. Breá liom mar sin. So, is féidir le daoine a fháil i dteangmháil leat?
Cinnte. Bheadh mé an-sásta cabhrú le daoine, so téigh go Purdue. Well, tá mise ag iarraidh é a dhéanamh agus tá mise ag iarraidh é a dhéanamh agus tá mé ag iarraidh a fháil amach agus b'fhéidir go ndéanfadh muid, cuirfidh muid mar seo, cuirfidh muid ar, deireann muid beo ar, déanfaidh muid físeán beag dhuitse ag rá liomsa céard ba cheart a chaitheamh amach. Mar tá an iomarca éadach a'm. Bhfuil tú ag cead a Harleyan's? Déanaim dearmad go bhfuil rud eicínt a'm nó go dtitfidh sé. Caithfidh tú é, caithfidh sé a bheith éasca gach rud a fheiceáil é, you know, so ná cuir, you know, cá, ná cuir d'éadaí i bhfolach, like, you know, bain úsáid as do lán hangers.
Yeah, bíodh sé le feiceáil. Caithfidh go mbeidh sé le feiceáil. Gabh i leith, Máirín, tá mé an-tógtha le do scéal mar ceapaim gur tháinig tú as. Is dea-scéal é. Yeah. Is dea-scéal. Tá orm. Tá a fhios a'm é sin agus aithním ar d'éadan go bhfuil a fhios a'd é sin. Ní hin atá mé a rá ach tá mé a rá an misneach, an láidreacht mar a bheadh sé an-éasca géilleadh agus a rá oh níl mé in ann agus tá mé mar atá mé go deo. Yeah, well, Dar liomsa níl ach seans ar saol amháin againn so bain úsáid as ach you know ní raibh rogha agam though bhí páistí óg agus it's not my personality anyway is is fighter mé so just lean ar aghaidh agus níl tú riamh ró sean nó ná bí ná bíodh eagla ort rud nua a dhéanamh like an saol life is for living so Sin é go díreach, sin é go díreach, sin é go Is díreach. comhairle é do gach duine i ndáiríre nach ea just fiú do do you know tá tú ag déanamh rud anois tá paisean agat dhó tá tú Yeah. an-sásta Yeah. agus tá go leor daoine amuigh ansin you know a bhfuil an an ru- an an teachtaireacht sin uathu you know tá sé Yeah. ag teastáil uathu rud mar sin a chloisteáil. go go go go go bhfuil má an tá an-suim agam em san taighde ní fheiceann muid mórán taighde mórán obair déanta ar céard atá ar siúl san intinn céard atá an duine ag smaoineamh b'fhéidir nuair atá an stróc ag an duine sin agus b'fhéidir nach bhfuil siad in ann labhairt ach is rud eile céard atá ar siúl yeah ina gcloigeann é bhfuil well am sa bheith ag obair le daoine mar sin but Tá suim agam a bheith ag cabhrú le daoine le deacrachtaí so sin rud a bhainim an-taitneamh as bualadh le mná éagsúla so yeah. Bhuel go raibh míle maith agat as ucht a theacht isteach. Go raibh míle míle míle maith. Agus bualadh leat. Bhuel beidh muid feicfidh muid a chéile anois caithfidh muid lá a shocrú go dtiocfaidh tú ag caitheamh amach mo chuid éadaí. Beidh m'fhear chéile an-sásta mar i gcónaí deireann sé Tá an iomarca éadaí agat. Is tá an ceart aige, tá an iomarca éadaí ann. Agus go leor dhó, is giobal, giobal atá i gceist, seanéadach. Go raibh míle maith a'd agus guím chuile rath ort agus ar Mhuirne agus June chomh maith. Cén aois anois iad? 7 agus 9. Ó, aoiseanna, aoiseanna deas. Gnóthach ó, gnóthach. Tá an teach gnóthach, cha bhfuil aon gá. Brenna, a Mháirín, guím chuile rath ort, mar a dúirt mé, agus go raibh míle maith a'd as ucht do scéal a roinnt linn agus duine ar bith amuigh ansin atá, B'fhéidir go bhfuil duine eicínt leob a' fulaingt sa tslí céanna nó go bhfuil cruachás eicínt mar sin. Tugann sé an-mhisneach an scéal mar sin a chloisteáil agus tá mé fíorbhuíoch agus tá's a'm go raibh, go raibh tú imníoch faoin nGaeilge. Bhí. Agus ní raibh gá ar bith, a Mháirín. Tá sé a' sé tíocht ar ais freisin. As go brat, as go clock. Sin é an méid, sin é an méid, cleachtadh, cleachtadh, cleachtadh, cleachtadh. Ach le cúnamh Dé b'fhéidir go labhróidh muid aríst faoi níos mó éadach. agus faisean, mar tagann gliondar mór ar m'aghaidhsa nuair a bhím ag caint faoi éadach. Go raibh míle maith a'd, a Mháirín, as ucht a bheith linn anois.